siselakaw kama wala ala ka aw sara ni hɛrɛ ye an sigilen don mɔgɔ min ka kɛnɛ tɔgɔ la n'o ye abudulayi sise ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a na ala ka yafa a ma yafa silamɛ suw ma an y'a jigi abudulayi sise a bɛ alijinɛ kɔnɔ sabu mɔgɔ min b'a la n'i fatura k'i to sinji sira kan ala yafalen don i ma O ni mɔgɔ min fatura jahadi la o bɛɛ ka kan wala an b'a jigiya a bɛ alijinɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲuru don alijinɛ kɔnɔ sabu abudulayi sise bɔra ka taa fana de a badenkɛ minɛlen don faama fɛ ka to o kuma na a seginmatɔ akisidan y'a sɔrɔ sira la o tigilamaa o taara ala de nɔfɛ koyi jigiyɔrɔ jumɛn b'o la ni alijinɛ tɛ donc n'a m'o fɔ a tɛ faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ an yɛrɛ ka karamɔgɔkɛba n'o ye alhaji sayidu bagayɔgɔ ye mm, an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a na ala ka yafa a ma ala ka saya k'u bɛɛ ma lafiya ye an minnu b'u kɔfɛ ala ka kɔto nɔgɔya ɲuman ala k'an yɛrɛ ni diɲɛ farako ɲɛ an badenw kumakɛlaw y'a fɔ cogo min na nin kɛnɛ in nin ye miiri kɛnɛ de ye nin ye taasi kɛnɛ de ye nin ye kunnaja kɛnɛ de ye maa ye ba kelen bɔ i bi sa nin kɛnɛ ɲɔgɔn tɛ sigi i tɔgɔ la nin kɛnɛ in kan ka bɛɛ hakili jigin saya la n'i dun hakili jiginna saya la i na siran ala ɲɛ ala ko min man ɲi k'o dabila ala ko min ka ɲi k'o kɛ i seko damajira la wala an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ci ɲuman na fana yen nɔ anw bɛ ka tɔn dɔ sigi fana yen mɔndiru sayidu tɔgɔ la k'a ka wale ɲuman jira a la hmm. a sigiko la abudulayi sise de tun ye tɔn in peresidan ye ala y'ale niriki dɔgɔya k'a bɔ an cɛra k'a sɔrɔ a ka d'an ye maa si tɛ saya nasa n'a y'a don hmm. ale bɔlen kɔrɔ kɔ an cɛra abubakari sise n'o y'a dɔgɔkɛ o kɛra tɔn peresidan ye donc ala kama tɔn de don kira kama tɔn de don n'i k'i bɛ ala ka dɔnnibagaw dɛmɛ i ye ala de dɛmɛ sabu ala ko ali ulama'u warasatuli anbiya'i ko dɔnnibagaw de ye kiraw tiɲɛtabagaw ye dɔnnibaga tiɲɛtigiw dɔnnibaga laadiriw wala sayidu bagayɔgɔ dɔnnibaga tiɲɛtigi kun don dɔnnibaga laadiri de kun don e maa o maa n'i k'i bɛ ala fɛ walayi e ni maaw tɛ ɲɛ hmm. e maa o maa tɛ kalon ni namara fɛ e ni maaw tɛ ɲɛ e maa o maa ye fugari ye i ni sayidu bagayɔgɔ kun tɛ ɲɛ sayidu bagayɔgɔ tiɲɛ o de lamɔ walayi seere i yɛrɛ kɔrɔ. nka a don bɛɛ y'a miiri ko juguya don bɛɛ y'a miiri ko fadenya don a ye ba maa mara a bɛɛ b'a lafiya kɔnɔ bi o la silamɛ bɛɛ a ka juru b'a bɛɛ la sabu diɲɛ dugukolo si tɛ yen ba ka kalanden dɔ tɛ yɔrɔ min na o la an b'o waleɲumandɔn foli k'a la a taara ka ko min to ala ka barika don o la sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'o d'anw ma o la ne yɛrɛ bi foli kɛ n fa la n'o ye alhaji sayidu sise belebele ye o de ye ne fa ye ne nana fana yen ka na jigin a ka du kɔnɔ a ye n bisimila a ka du kɔnɔ ala kama kira kama a tɛ n fa dɔn a tɛ n ba dɔn a tɛ n somɔgɔ si dɔn ala ni jeri sababu abudulayi sise an b'o min ka kɛnɛ kan o sababu la sabu o muso de ye ne balimakɛ ye o de ye ne balimamuso ye o sababu de taara ne ye du in kɔnɔ a fana y'i tɛgɛ don n kɔrɔ ka n minɛ n'a tɛgɛ fila ye o de balimaya bɛ ne ni siselakaw cɛ ne ni siselaka ninnu an ye fa kelen ba kelen de ye fa sise de y'an baden kɔrɔkɛ ye ka lasana da o kan ka sɔrɔ k'an tɔw tugu u la o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don u la u ni maakɔrɔ ladon u kɛra n'an ka fɛn bɛɛ ye u y'an ka fɛn bɛɛ ko komi wagati ka surun kumakɛlaw ka ca o kama an bɛ kuma dan nin yɔrɔ la ka dugawu kɛ

ko su mm. n'a bɛ kaburu kɔnɔ uh-huh. k'a mago bɛ ɲɛnamaw ka dugawu la i n'a fɔ maa min bɛna to ji la n'i ye murukisɛ bilen k'a d'a ma a b'a minɛ pour que a ka se ka se o bɛ cogoya min na su b'o cogo de la an ka suw jigi b'an kan su fara tile kan an kana ɲinɛ u kɔ an ka dugawu k'u ye n'i ma dugawu k'i ka su ye uh-huh. walayi dugawu tɛ k'i yɛrɛ ye dugawu kɛbagaw ala k'a d'a ɲugu ma dugawu kɛbaga ala k'a d'a ɲugu ala k'a mɛn ka sarakati b'u ye

bamakɔkaw bi ye don min ye su in na ye donba ye hakili la silamɛw de farala ɲɔgɔn kan ko ka na tasibila de kɛ
i n'a fɔ an balima minnu tɛmɛna u da sera a kuma ma u da sera mun ma k'a fɔ ko an balimakɛ
abudulayi sise abudulayi sise k'a kɛra imamu ye yan
o yanni yan cɛ o y'a sɔrɔ a kɛra alimami de ye fana fɔlɔ hmm. sabu a bɔra maa mun na o bɛɛ kɛra imamu ye zan anw bɛɛ lasili de ye fɔlɔ yanni ale yɛrɛ cɛ o kɔfɛ an bɛ min fɔ alisilamɛw ye o de ye abudulayi sise a ye kalan kɛ an ka cɛkɔrɔba bolo o kɔfɛ a ye kalan kɛ karamɔgɔ wɛrɛw bolo
ɔ ani a balima tɔw hakili la caman ye kalan kɛ an ka cɛkɔrɔba bolo masa kɔnɛ da sera mudiri seyidu ka tariku ma n'o de ye a fa y'a di ala ma taara kalan kɛ barawuli
ka waati kɛ ka bɔ yen ka taa segu ɔ a ye kalan kɛ segu a yɛrɛ da y'a fɔ n ye k'ale san mugan de kɛ kalan na saada ture bolo
kalandenw ka teli bi kojugu mm.
mɔgɔw ka teli bi kojugu u don kalan na kelen fila dɔɔnin dɔrɔn u b'a bila
ɔ a yɛrɛ ka waajuli la a tun b'o de fɔ dɔrɔmɛ fila kalankɛlaw olu de bɛ mikoro siri k'u bɛ taa maaw waaju mm. u taara diinɛ bɛɛ ɲaami ka di mɔgɔw ma fɛn min bɛ olu yɛrɛ nafa dɔrɔn
u bɛ maaw sama cogo de ka ɲɛsin u yɛrɛ mɔ k'olu yɛrɛ balo k'u denw balo k'u mɔdenw balo u y'o fɛɛrɛ tigɛ ka ban baara ma
ɔ ka mikoro siri ka taa fɔbaliw fɔ a tun ma sɔn o ma fiyewu
dugu dɔ bɛ fana kɛrɛda fɛ yen san dɔ la u nana k'u b'a ɲini a fɛ k'a ka den dɔ d'u ma k'u ka taa u waaju mawuludu la a don a ko u ma ne denw ma se waajuli ye fɔlɔ hali sa u ma se waajuli ye an bɛ kilasi kɔnɔna de dɔn yakubu y'a fɔ sisan ale ye seeginnan kɛ ne bolo ka kɔnɔntɔnnan kɛ n kɔrɔkɛ bolo wolonfilanan bɛ yen wɔɔrɔnan bɛ yen ka taa bila fɔ kelen na o bɛɛ tɛmɛnen kɔ lise bɛ yen ka taa bila o dan na n'i ye baki kɛ n'i ye baki sɔrɔ i bɛ na bamakɔ yan kalanyɔrɔba dɔ bɛ yan u b'a fɔ ko jaamɛya i bɛ na yen nɔ
ɔ maa caman tɛmɛn tɛmɛn'a fɛ ɔ eh, an karamɔgɔ eh, jalo da sera a ma mɔgɔ o mɔgɔ kɔni lamɔna cɛkɔrɔba bolo ni anw b'a fɛn o fɛn don a bɛɛ kɛra nɔɔrɔ ye u ka yɔrɔ la Allahu akbar ni ci an b'a fɔ ko cɛkɔrɔba nɔ tɛ dɛ ala de y'a k'a ye siga t'a la
o kɔfɛ fanakaw sayidu tɔgɔ fila de tun bɛ fana u tɔgɔ man di dɛ

o bɛɛ ma ban bi pewu
o bɛɛ banna pewu o minnu yɛrɛ y'u kɛlɛ hakili la o dɔw yɛrɛ taara lahara o dɔw bɛ dugukolo kan an bɛ ɲɔgɔn dɔn fana nka nin si tɛ anw minnu bɛ ɲɛnamaya la yan an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka dugawu kɛ taabaw ye ala ka hinɛ suw ma ala ka yafa an n'u bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an bɛ min fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ko awuzubilahi mina seetɔni rajim awuzubilahi kɔrɔ ye di o fɔ an ye dɛ sitanɛ kɔrɔ ye di bagayogo

sitanɛ ye fɛn dɔ de ye a jigi tigɛra ala ka hinɛ na o banna pewu nin ye kuma juguba de ye ya'isun min rahmatillah o kɔrɔ ye di tuubi t'a ye bilen tuubi ale ka tuubi da tugura pewu wa jɔni kan ka siran fɛn o fɛn ɲɛ o ye nin de ye maa o maa n'i bɛ sa don min i ka tile bɛ bɔ tilebin fɛ wa i b'a ye ni tile bɔra tilebin fɛ don o don k'i y'o ye tuubi da tugulen y'o ye alahu akbar zani yan n'o cɛ tiɲɛ tuubi ka segin ala ma alahu akbar shaitan tiɲɛ a ma kɛ adama fɛ fiyewu tiɲɛ wa a ti kɛ adamadenw fɛ a yɛrɛ bɛ fɔ a bamanankan la mɔgɔ o ma k'i fa fɛ ɔhɔn aa a ka gɛlɛn k'o ka k'i fɛ dɛ baara b'a la a bɛ se k'i musalaka de tiɲɛ n'o tɛ a tɛ k'i fɛ fiyewu siga t'a la an fɔ adama dalen ala fɛ na a bɔgɔlama ɔhɔn a ɲɛngoya n'a hasidiya de y'ale sɔrɔ Allahu Akbar a de ye ko bɛɛ k'a la tiɲɛ parce que a dali ma diy'a ye ni tiɲɛ ɔ anw bɛ awuzu bilahi min fɔ nin ɔhɔn awuzu kɔrɔ ye di o fɔ an ye atahassan billah wa atawakkal billah tabariko zan ko n bɛ n wakaliya siri ala la naam n bɛ n gulon ala la tiɲɛ n bɛ n jigi sɛmɛ ala la ɔhɔn ka bɔ mun mɔ naam mɛ setɔ ni ararasirasimu kɔrɔ ala yɛrɛ de y'o fɔ a ma kuranɛ kɔnɔ fa min ha fa i na karɔrɔsi
ala fɔ sita ne ma don min a dimina kɔrɔ k'a labila ka sita ne mɛna alabato la dɛ mɛ munya mago sa yɛrɛ bonya yakubu kumana yan a yɛrɛ misiri in kɔnɔ yan yɛrɛ bonya tiya fadenya tiya wa o kɛlen don koyi misiri o misiri ni baaricɛ b'a kɔnɔ fadenya b'a kɔnɔ o misiri tɛ taa ɲɛ dɛ o misiri ni masijidu diraru de ye kiti kelen ye hmm. masijidu diraru misiri juguba kun don hmm. dɔw y'a jɔ madinɛ kɔnɔ ka t'a ɲini ala kira fɛ k'a ka na seli misiri in na

misiri n'a jɔra ala kama a ma jɔ ala kama aw y'o dɔn siga t'a la wa rasul alayhi salatu wasalam a ko maa o maa ye misiri dɔ jɔ k'a kɛ seliyɔrɔ ala kama ko hali n'a kɛra bɔrɔbɔrɔ kɔnɔ e, gurabu kɔnɔnin siyɔrɔ hakɛ ye ko ala ko a b'a ɲɔgɔnna etazi jɔ o ye alijinɛ kɔnɔ alahu akbar an b'a ɲini ala fɛ maa o maa tɔgɔ fɔra misiri in baara la k'u ye fɛn k'a la minnu y'a terrain jalan kɔlɔsi a bɛɛ lajɛlen an y'a ɲini ala fɛ ala k'a sara k'an n'u bɛɛ ye alijinɛ ye amin ala k'a sara k'an n'u bɛɛ ye alijinɛ ye o kɔfɛ naam ibilisa an bɛ se k'a mɔ tiɲɛ don dɔ a ni rasulu ye baro kɛ naam ala kira alayhi salatu wasalam mm. don dɔ sitanɛ mɔ a ko ya ibilisa layin naam man

ko wara dɔnbali de bɛ a ta ku mɔ siga t'a la dibi la tiɲɛ walima ko guwantu la tiɲɛ n'o tɛ n'i b'a dɔn i t'a minɛ ɔ sitanɛ de ma dɔn ɔ n'i ye sitanɛ teriw n'a barokɛɲɔgɔnw dɔn sisan ni i b'o la i b'i bɔ a la siga t'a la an bɛna kuma damadɔ fɔ a ko cogo di a ko sitanɛ ma ko jɔni de ye e sigiɲɔgɔn ye i ni jɔni de ka di i ni jɔni ye teri ye kala akilu riba mm, sitanɛ ko e ko mamadu ko ko riba dunna gɔrɔkɔ juru mm. o donba mɔgɔw la k'o wari dun k'o de y'ale sigiɲɔgɔn ye ale n'o de ye teri ye mm. ale n'o tɛ fara ɲɔgɔn na fiyewu
ɔ ni min b'o la i tɛ bɔ a la ko riba nafolo dɔrɔmɛ kelen k'a jurumu bi komi maa min sera a ba mɔ hmm. alikaba kɔrɔ siɲɛ biwolonfila
dɔnnibaaw bi yan ka jugu dɛ wa ala kira fɛn o fɔ k'a juguya silamɛ k'i yɔrɔ janya o la mɔgɔ bɛ balo ka sɔrɔ i ma riba juru don ka ɲɔ bɔrɛ kelen juru don faantan na dɛsɛbaatɔ kɔngɔtɔ la ko n'o b'o sara k'o b'o sara ɲɔ bɔrɛ fila alahu akubar alisilamɛw a hinɛ banna sa dɛ hinɛ banna o kɔfɛ ala kira y'a ɲininka tugun ko faman sɔdikuka sitanɛ i teri dagawuli yɛrɛ jɔni ye dɛ sitanɛ y'i kanto

ko dɔrɔgutala dulɔminna ɲimiɲamafɛnw minbaga k'ale de ni o ye teri ye ale n'o de bɛ da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ ka te wuli ɲɔgɔn fɛ k'a min ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ ala kira y'a ɲininka tugun zan faman dɔyifuka o ma sitanɛ i ka dunan ye jɔni ye kala asariku su dugutilama fɛ baarakɛlaw
i b'o dɔn ni su kora ka se hakɛ dɔ la ko fɛn saba de bɛ taama
fɛn fɔlɔ o ye jumɛn ye walifɛn sunyana zon de bɛ baara kɛ sufɛ kosɛbɛ u tɛ sunɔgɔ siga t'a la ɔ sunyanikɛlaw k'u k'a dɔn k'u ni sitanɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o kɔfɛ sufɛ fɛn filanan jumɛn bɛ taama subaga ɲɛfilatigi ale bɛ taama su dugu tila kosɛbɛ k'a ka ɲinintaw ɲini ala k'an kisi tɔɔrɔ ma
fɛn sabanan ye jɔnni ye o ye walimuso sonyana mm. waliden sonyana olu bɛ taama su dugu tila fɛ
o kɔfɛ ala kira y'a ɲininka tuguni faman rasuluka o ma jɔn de y'i ka ciden yɛrɛ ye dɛ fakal asahir
a y'i kanto ko turabudala buguridala kolonifilila suba k'olu de ye ale yanni ale ka cidenw ye ale b'olu ci k'u bila u ka kuma jugu fɔ mɔgɔw ye i taara kolonifilila yɔrɔ fo a ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a fɔ i ye o dɔw sababu bɛ k'i ka du cila yɛrɛ ye n'a ma koloni yɛrɛkɛ k'a fɔ e e juguyaba o tɛ maa wɛrɛ ko i ka dukɔnɔmɔgɔ yɛrɛ ye muso jɛman dɔ t'aw ka so o de y'a kɛ tan o de ye nin kɛ tan i ba sinamuso ye nin kɛ tan zan nin de ye kojuguba ye ninnu de ye sitanɛ ka cidenw ye o kɔfɛ a ko a ma fama kuratu ayinuka o kuma fɛn jumɛn de b'e ɲɛ ɲɛnafin bɔ dɛ fakal mm. alhalifu bi tɔlak maa min b'i kale furusa la tuma mm. bɛɛ n'a ni muso bilala ɲɔgɔn na a b'i kale walahi ne b'i furusa
sitanɛ k'o ka d'ale kosɛbɛ
o kɔfɛ hmm? a ko a ma oh. faman habibuka hmm. o ma jɔn de y'i teri dagawuli yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye fakal oh. tariku solatil juma hmm.
juma selibali maa min tɛ taa juma la fiyewu a tɛ kɛ ka da sababu gɛlɛn si kan k'o tigilamɔgɔ juma selibali k'o de y'ale dagawuli ye ɔ an t'an yɛrɛ ɲininka balikuw de bɛ sigi gɛrɛn na misiri bɛ wele kaɲɛ joli joli k'u sigilen to u tɛ wuli ka taa juma la
nin tɛ sɛbɛko ye kojugu da don muso denmisɛnninw juma binnen don ka bɔ olu kan u taara ala kira ɲininka a rasul o kuma an ka jumako bɛ cogo di a ko husnu tabauli mm. azwaji kunna yahadilu jumuata wal jihada allahu akbar a ko muso denmisɛnw ma aw kana taa juma la dɛ a ye a cɛw ladon ka ɲa n'o kɛra ala bɛ juma baraji ani jihadi baraji ala b'o fila bɛɛ fara ɲɔgɔn k'o di aw ma muso don ka di alijinɛ na ala ka danfɛn bɛɛ siga t'a la nka u ka koko ta ka di fana dɛ i ye yɔrɔnin kelen ayiwa ala k'an n'u dɛmɛ siga t'a la o kɔfɛ naamu sitanɛ ko a ma cogo di ala rasulu ko a ma ya lain fama yukɛsiri zɔharaka Mm. o kuma fɛn jumɛn de bɛ yen n'o doni dar'e kun n'o b'i kɔ kari dɛ kal sɔhilul khayil fi sabilillah maa minnu bɛ so boli ka ala ka diinɛ kɛlɛ kɛ k'o tigilamɔgɔw k'olu de bɛ k'ale kɔ kari don o don ɔ sisan jihadi ye mun ye kuranɛ kalannaw mm. kuranɛkalannaw de bɛ jihadi la minnu bɛ saki ta kalandenw ka taa karamɔgɔ yɔrɔ k'u bɛ taa kuranɛ kalan khayirukum man taalamal kurana wa alama mm,
aw la mɔgɔ hɛrɛma jɔni ye o ka fisa diɲɛ bɛɛ ye k'o de ye karamɔgɔw ye karamɔgɔ jumɛn in min bɛ n'a ye kuranɛ kalan ka dɔn a yɛrɛ karamɔgɔ fɛ o kɔfɛ ka sɔrɔ k'i sigi ka ɲɔgɔnna wɛrɛw kalan k'olu de ka fisa diɲɛ bɛɛ ye an b'o de jihadi la mudir sayid a balola o de kan fo k'a fatu o kan wa n'ala sɔnna anw fana b'o sira kelen kan anw fana b'o sira kelen kan don dɔ la mudir sayidu fatulen kɔ a dɔgɔninw an fancininw caman bɛ yen u y'an wele u ko sad
i n'i dɔgɔninw kalanyɔrɔ ko bɛ cogo di an sirannen don mudiri seyidu fatulen kɔ a bɛna kɛ cogo di a k'u ma a y'a hakilina tigɛ o la pewu mudiri seyidu y'o dilan k'o ban pewu
mudiri kun ye layidu dɔ de ta ala ye n b'a fɛ ka sa ka n to mɔgɔ kalan na mm. a y'o layidu min ta a y'o de baara kɛ sinɔ n'o tɛ an ye fɛn bɛɛ minɛ a la heyi mm. a ye sa ka ladabu ni jogo ɲuman to a denw na a ka fisa miliyɔn ye n'i sara ka miliyɔn to

o hadisu tɛ yen yan a bɛ ko maa min bɛ yen jɔni bɛ yen n'a ye yiri dɔ turu walima a ye sɛnɛfɛn dɔ dan ni adamaden dɔ ye dɔ dun yiri in na walima kɔnɔ dɔ ye dɔ dun a la walima bagan dɔ ye dɔ dun sɛnɛfɛn in na ko fo ala k'o kɛ sarakati ye o kuma o fama hukumu man garasa insanan

mɔgɔ o mɔgɔ ye adamadenw ka ka segin ala ma dɔrɔn ko senali ko
ala ka maa kelen kana ka d'i ma dɔrɔn i ka se k'o bila ala ko sira kan k'o ka fisa diɲɛ nafolo fu ye sanu bilen ye mm.

ka nafolo yira a la k'a k'a ɲɛnata
anw bɛ jumɛn in ta wari e ma jeliba bɛ dugawu la kuma bɛɛ fonisiriya ye o ka d'u ye kosɛbɛ
ɔ wa senali ko ko n'i b'a fɛ ka wari sun turu i ka so dɔnni turu i ka so dɔrɔn i ka dan o ma dɔnni turu dɔrɔn
wallahi nafolo bɛ tila ka na allahu akbar al ilim tiɲɛ yaharusuka wa anta taharusul maala allahu akbar a walawala
n'i ye dɔnni sɔrɔ Naamu. dɔnni de bɛ e kɔlɔsi k'i tanga tiɲɛ nka n'i ye wari sɔrɔ dun i bɛ si ɲɛna de siga t'a la a ye wari waritigiw aw ɲininka u tɛ sunɔgɔ fiyewu tiɲɛ nka anw bɛ sunɔgɔ fɔ an bɛ gɔrɔndɔ Mm. wari t'an kun tiɲɛ ne sigilen filɛ ni fini min n ka dɔrɔmɛ t'a la alahu akubar nin fugulan ye mudiri sayidu ka fugulan ye alahu akubar gulɔkiba in y'a ta ye tiɲɛ
fɛn kelen min bɛ ne sen na n ka samara n y'o kɔni san n yɛrɛ ye mm. wa hali o yɛrɛ an b'a fɔ o y'a ta ye tiɲɛ parce que ale de ye n bila o sira kan siga t'a la a fatulen an bɛnkɛ dɔ bɛ yen a ye ne wele kɛrɛfɛ a ko ɛ a ko basiru k'a bɛ kɛ cogo di ko bɛnkɛ an ka jɛ k'a di ala ma mudiri sayidu tilala o mudiri sayidu ka maa maralenw kɛnɛma olu dilanna mun bɛ sokɔnɔtaw tiɲɛ cɛntugu t'a la mudiri sayidu ye kitabu fila dilan ka d'anw ma filɛ nin ad dawratu tahiliyatu fil hayati zawjiya cɛ si man ka furu kɛ n'i ma nin kalan allahu akbar n'i n'i muso bilalen ɲɔgɔn na i ma nin dɔn de koyi filanan a ye nin dilan alijannatu fi buyutina
ko alijinɛ b'an ka du yɛrɛ de kɔnɔ ko nka k'an t'a dɔn de a y'a sigi ka nin woloma kitabubaw kitabubaw kɔnɔ k'a fara ɲɔgɔn kan anw bɛ nin kalan diɲɛ don o don a bolo sɔgɔma 7 heures pile hali sisan anw tɛ daraka dun a y'an dege daraka dunbaliya la a tɛ se ka f'i kɔ kilasi kɔnɔ i t'i sɔn n tɛ n fa dɔn fa dunan don an bɛ soli ka don kilasi kɔnɔ ka sigi karamɔgɔ dɔ sigilen bɛ yan usumani jara o y'a dɔn isayaku tarawele baginda karamɔgɔba bɛ yan
a caman kɛra o ɲɛna ye an bɛ don ka sigi depuis six heures an bɛ don k'an sigi k'a kɔnɔ n'a nana a bɛ n'an kalan kitabu ninnu na hmm. kuma dɔ fo huit heures trente an b'a kɔrɔ de n ko ee kalan don kuma sera dɛ alahu akibaru parce que an fana ka kilasiw de b'an bolo a y'a ka maaw dilan ten dɔɔni dɔɔni fo ka fo ka taa se a ni binni ma alahu akibaru ni tiɲɛ mudiri sayidu bɛ fatu juma min alamisa dix heures nusatu bɔlen mm. ne taara yɔrɔ an baro la ne ye waati k'a kɔrɔ min a ko e a ko basiru ko taa kalanyɔrɔ la ko kalan tuma sera ne ko ee n ko ne yɛrɛ tun ɲinɛna o mm. a b'i gɛn de taa kalanyɔrɔ la
seydina ninnu filɛ
nduru tun tɛ se k'i ye kare kɔnɔ i jalan ten kitabu t'i bolo e tɛ ka nɔgɔ cɛ ka kɛ wotoro kɔnɔ i tɛ foyi la ye ninnu b'a dɔn komi olu tile n'anw ta tɛ kelen alahu akubar a kɛ i n'a fɔ boli k'i fa de i tɛ sɔn sɛbɛ dɔrɔn mm. a ka masɔn cɛkɔrɔba sayidu dumiya fana dɔw ko jimɛ fo sedu don dɔ ko a ma an bɛ baara la a ko ee a ko n tɔgɔma ko a lajɛ i ka tulon kɛ maaw fɛ dɔɔnin sa mm. i ka yɛlɛ maaw fɛ dɔɔnin a ko ee a ko n tɔgɔma a ko diɲɛlatigɛ kuntaala ka surun tulonkɛ ma alahu akubar
diɲɛlatigɛ kuntaala ka surun tulonkɛ ma n'anw kɛra fɛn wɛrɛ ye o de tun bɛ bala aw la wa a m'an dege wari la dɛ ne y'a fɔ i ye ko anw hali bi anw sara ye waa fila ye kalo la n'a fɔra i tɛ d'a la alahu akubar waa fila a y'an dege o de la heyi a ye wari to yen a ye kalan kɛ alahu akubar n'a kalanna fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ siga t'a la fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ
a fɔ mali karamɔgɔbaw fɛn bɛɛ t'u fɛ mali kɔnɔ bi mun y'a s'u ma marifa don wa ayi kalan wa seydina ali ka kuma an bɛ segin o de ma alilimu dɔnni n'i y'a sɔrɔ a banna ale de b'i kɔlɔsi k'i tanga nka n'i ye nafolo sɔrɔ e de bɛ si nafolo kunna i tɛ lafiya fiyewu an bɛ taa ɲɛfɛ sitanɛ hali bi ani alakira bɛ ɲɔgɔn na alakira ko a ma k'o kuma o ko fɛn jumɛn de bɛ i sogo yeele ka bɔ i la de o fɔ an ye dɛ
a ko alakira ma aleyi salatu wa salam tawbatu taib tuubiden mana tuubi kɛ ee k'o ka go ale fɛn bɛɛ ye a b'a kalama diɲɛ don o don sitanɛ b'a denw ci Hey, a ye taa a ye taa maaw fili a ye taa maaw fili a y'u tourner a y'u hakili tiɲɛ u ka se ka fara an kan an ka don jahanama na ɲɔgɔn fɛ ni min taara k'o sera ka maa bi wolonfila hakili tiɲɛ k'o bila kojugu la n'i nana ka n'a fɔ sitanɛ ye cɛkɔrɔba ye ee ba ne sera ka maa bi wolonfila sɔrɔ bi k'o kɛ tan a bɛ tɛgɛrɛ fɔ o kun
nka ni min ko ne ye tan duuru dɔrɔn sɔrɔ a b'a fɔ e ma foyi kɛ bi e ma foyi kɛ bi ni ce mansaw a ye hinɛ denw na dɛ ni ce a ka denw bila sira ɲuman kan cɛ
u bɛ bila sira ɲuman kan cogo di k'i k'a kalan mm. ko ni e yɛrɛ tɛ se k'a kalan a di karamɔgɔ dɔ ma min b'a kalan o ye juru bɔlen e kan na mudiri sayidu y'a fɔ bɛɛ ye a ka wajilikɛyɔrɔ bɛɛ la n'i y'i den tigɛ minɛ ka taa di kuranɛkalan karamɔgɔ ma ko n'a ko bisimilahi rahmani rahim mm. ni den sigira kan karamɔgɔ ye nin fɔ a ye ni den sigira kan fa kisira ba kisira karamɔgɔ kisira den yɛrɛ kisira jahannama kɔnɔ denw ma mɛ nin kuma in bɛ kɛ maaw tulo la i b'a fɔ ko fiɲɛ tɛmɛnkan o kɔfɛ i den sera ka kuranɛ kalan k'a ban ka taa se kuranɛjigi ma a ka kuranɛjigi don k'o fana nisɔndiya ka bon kosɛbɛ ko lahara denw de ye kuranɛ jigi ala k'ale na k'a na masakɛ fugula don o denfa o kunkolo la hmm. ani denba kunkolo la alijinɛ kɔnɔ ko fugula in yeele ka bon diɲɛ tile yeele tiɲɛ a k'o la ko kuma den yɛrɛ min ye kuranɛ jigin dun o ka fugula yeele bɛ cogo di mm. hakilima kan k'a yɛrɛ ɲininka o la hakilima kan k'a yɛrɛ ɲininka o la alisilamɛw an ka tuubi an ka segin ala ma dayiman o kɔfɛ a ko o kuma o fɛn jumɛn b'i biɲɛ yeele i kɔnɔ de k'i dimi fɔ k'i biɲɛ yeele ee a ko muhamadu alayhi salatu wa salam a ko fɛn bɛ ne biɲɛ yeele o de ye istigfaru ye kasratul istigfaru lillah hmm. ka asafurula caman fɔ kɛ k'o de b'ale biɲɛ yeele ɔ an t'o kɛ an k'a biɲɛ yeele hmm, n'a biɲɛ yeele n'a sara siɲɛ kelen bɛɛ tɛna lafiya zani an ala deli silamɛ yɛrɛ ala kira alayhi salatu wa salam b'a fɔ ko tile bɔ yanni ka taa bi ale yɛrɛ mɔmadu bɛ ala yafa deli tile kɔnɔ siɲɛ biwolonfila hadisa dɔw la a bɛ siɲɛ kɛmɛ fɔ ɔ o dun ye mɔmadu ye a fɔra o ma k'o ma jurumu yɛrɛ kɛ ko ala yafalen don ka zanu ma takadama wa ma taakara ala k'a yafalen don ka jurumu kura ni kɔrɔlen bɛɛ mɔ ɔ anw dun ni ala kira bɛ siɲɛ kɛmɛ kɛ an kan ka siɲɛ joli kɛ ka tile a la o de kama tiyani wurudi bɛ minnu bolo a y'a cɛsiri a la cɛ fɛn ɲumanba siga t'a la
dɔr asakfurula n bɛ ala yafa deli i kana fɔ ee ne ma kojugu kɛ heyi i taamatɔ jala i bɛ kojugu kɛ cɛ e ka kare minɛ dɔrɔn siga t'a la ka bɔ i ka so yanni misiri cɛ i na haramu caman ye siga t'a la ni cɛ
n'i donna misiri kɔnɔ n'i ye misiri tahiyatu masijidu kɛ i sigi ka safurulayi caman kɛ mun bɛ da o kan i ka alahuma sɔli caman kɛ o kɔfɛ subuhanalayi caman bɛ yen alihamudulilayi caman bɛ yen i ma se ka min kɛ a bɛɛ bɛ di e de ma a bɛɛ y'i ta ye ɔ ala ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi a wala wala ne yɛrɛ ala ni n ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kɛ muhamadu kan ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu nan taslim ayiwa ce ye kalan ka dugu ye ni kalan kɔrɔ dɔrɔn fo dɔnnibaw fo ŋɔɲɛ bi wuli ce e k'a kun tigɛ k'a bila u bɛ se k'a dafa ten siga t'a la
a rasul alaihi salatu wasalam ala y'a fɔ a ye muhamadu ni maa min selil'i kan siɲɛ kelen ne ni n ka mɛlɛkɛ baw bɛ seli a kan siɲɛ tan jɔnni bɛ ala ka mɛlɛkɛ da dɔn wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa si tɛ ala ka mɛlɛkɛ da dɔn ni ala yɛrɛ tɛ wa silamɛw sɔrɔsi sugu bɛɛ bɛ ala bolo polisi sugu bɛɛ bɛ ala bolo gendarme sugu bɛɛ bɛ ala bolo aw ka namuruzu bunu kɛnɛani ɲininka bɛ nin ala ye soso sɔrɔdasi de ci o ma soso soso sɔrɔdasilama alahu akbar namuruzu bunu kɛnɛani ma tiɲɛ u taara don a nunwo fila fɛ ka t'u da a kunkolo sɛmɛ la hmm. a kɛra baara ye ka sosow ci soso gendarmew ci a ka sɔrɔdasiw ma tiɲɛ namuruzu bunu kɛnɛani ka garidikɔrɔw ma u bɛ nɛgɛ gulɔki don mɛ a b'i sɔgɔ a bɛ nɛgɛ gulɔki sɔgɔ fo ka t'i joli min k'a ban alahu akbar musa ka maw firawuna ka mɔgɔw a ye ntɔn sɔrɔdasi ci olu ma mm. wal jarada wal kummala ɲimi sɔrɔdasi bɛ ala fɛ ɲimi sɔrɔdasi
ani ntɔn sɔrɔdasi ni ala ko k'a b'i kɛlɛ ɛɛ alahu akubar diɲɛ ɲaaminen tɛ sisan
bana jugu dɔ bolo ala ka farafinna kisi a ma u bɛ yɔrɔ caman fɔ k'a juguman bɛ yen ayiwa an kɔni u ye taamasiyɛn minnu fɔ a la n'o don mm. ɔ o kɔni b'anw fɛ yan ka kɔrɔ mura ni sɔgɔsɔgɔ n'o don o b'anw fɛ yan ala ye farafin dilan k'a ɲɛ kosɛbɛ aw b'a kalama ko an fa adama den filanan de tun ye farafin ye alahu akbar n'e tɛ maa tɛ nin fɔ an ye bagayoko farafin ka kɔrɔ kosɛbɛ tiɲɛ nka an nana an yɛrɛ bila kɔfɛ alahu akbar an taara an yɛrɛ kunkolo di maaw ma k'an yɛrɛ bila kɔfɛ pewu tiɲɛ panneau bɔra min kuranɛ kɔnɔ siniwa de y'a sigi ka kuranɛ dayɛlɛ k'a lajɛ fururu ka taa jɔ suratu shamsi ko ala y'i kale tile la wa shamsi wa duhaha siniwa ko nin tɛ gansan ye ko ala k'a kale tile la ani tile yeelen k'o b'a yira tile bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ dugu jɛra su kora ye ko nin tɛ siga t'a la u ye panneau dilan ka bɔ a kɔnɔ
ka tila k'a lajɛ tugun wal kamari iza talaha mansinw bɛ yen olu bɛ baara kɛ su fɛ kalo yeelen de la alahu akbar ni tiɲɛ jama d'accord anw de ma kuranɛ durusi diɲɛ bɛɛ ɲɛ yan farafin farafin de kuranɛ durusi Eh, bilal bunu rabahin hmm. ala kira ka misiri welela in oh. dɔnnibaaba de tun don
kuranɛ durusila tun don bon anw sera ka mun dilan ni kuranɛ ye hmm.
an bɛ mun fɔ dɔrɔn oh. ni alimami jɔra misiri kɔnɔ n'a ye fatiya minɛ ka wa shamsi wa duhaha minɛ an bɛna mun fɔ ee an ka alimami kan ka di koyi an ka kuranɛ dɔn danna kan ka di mɔ wa
d'accord nin bɛɛ kɔfɛ cɛ dɔw bɛ yen u ye baara kɛ ni kuranɛ kosɛbɛ sheikh umar tal belebele ayisi den a ye baara kɛ ni kuranɛ ye dɛ kafiri dugu masa joli tun bɛ yen ni a ti ku ile k'a fɔ alahu akubar n'i y'a fɔ u b'i dafara
mais ale y'u kɛlɛ ni kuranɛ ye ɔ dɔw ye baara kɛ ni kuranɛ kosɛbɛ an kana kuranɛ kɛ ee ni min farati ne na b'i muntakimu kuranɛ ma na o kama sa e k'a kɛ ka nɛgɛ muntakimu ta a ka maaw ta ka pan ka taa n'u ye hiji la dɛ
ne tɛ maa tɛ fa ye farajɛw nana anw ka dɔnni minɛ an na ka taa don nɛgɛ la anw m'an to yan ka kɔrɔti ci la yan fo makan a bɛ t'i minɛ ɔ mun na an t'a don nɛgɛ la a ka pan ni maaw ye ka taa hiji kɛ n'u ye de aa an k'a lajɛ dɛ an kana dan ee alimami kan ka di dama mɔ ayi ee karisa bɛ se kuranɛ kalan na ko Tiɲɛ. an kana dan o mɔ an k'a lajɛ an ka ko dɔ kɛ n'a ye siga t'a la n'an kun se bɛ ka telefɔni dɔ dilan ni kuranɛ ye ɔhɔ o kun ka ɲi dɛ tiɲɛ nka an b'a bɔ min a foyi t'an bolo a tɛ yen hali sanu min b'an ka dugukolo jukɔrɔ an ta tɛ siga t'a la k'a sɔrɔ ala de y'a di anw mɔ yan tiɲɛ nka mɔgɔ sɔn anw k'a bɔ ni maa kɛmɛ taara bi duuru bɛ sa bi duuru bi saba de bɛ dɔ sɔrɔ mugan tɛ foyi sɔrɔ dɔw den fana ka den dɔw bɛ damanda la a bɛ san bi naani bɔ bi u ma se ka segin fiyewu so
u bɛ min ko sanubɔyɔrɔ
nka u ma se ka foyi sɔrɔ nka dɔw bɛ taa sɔgɔma kelen ala b'u garisɛgɛ don u bɛ segin an bɛ dugawu k'an n'u bɛɛ lajɛlen ye u taara fɛn min kama ala ka hɛrɛ san n'u bɛɛ lajɛlen ee waati de koronna n'o tɛ kitabu in mudir seyidu ka kitabu dilannen al usratu fil islam mm. tubna ala arba'i kawaida n b'a fɛ ka n da mag'a na nka n tɛ waati ko cogoya dɔn dɛ ayiwa u ye papiye nin dilan k'a di ko du ɲuman silamɛya kɔnɔ du ɲuman silamɛya kɔnɔ k'a sinsinlen don fɛn naani kan ngulomaba naani n'i y'o sɔrɔ nguloma naani sɔrɔ k'a turu i ka du kɔnɔ i lafiyara ɛɛ mudir sayidu ye fɛn dɔ sinsin a ka du kɔnɔ a ka fɛn bɛɛ b'a sɔrɔ a bɛ maa dɔ de kɛrɛnkɛrɛn
seyina bakari sigilen filɛ tiɲɛ denkundi mana k'a fɛ a b'a fɔ a t'a fɔ bakari ye tiɲɛ banni mana kɛ a t'a fɔ bakari ye tiɲɛ ni kɔɲɔ bɛ yen furusiri bɛ yen a b'a t'a fɔ bakari ye
n'ale kɔni y'i minɛ a t'i bila fo n'i yɛrɛ y'a bila a ka mekanisiyɛn ye maa kelen ye fo ni e y'a tiɲɛ yɛrɛ ma a ka firigo dilanna ye maa kelen kuran dilanna ye maa kelen minize ye maa kelen mm. maa sɔn bɛ ten tiɲɛ zani adamaden sinsin dɛ asubutu wa afdal kulli shay sabati dɛ tiɲɛ adamaden ka sabati ka sinsin tiɲɛ a banna siga t'a la politiki mɔgɔw bɛ taa yɔrɔ aa an b'a fɛ vraiment i ka a ko heyi n t'a ka foyi la mm. n bɛ n ka kalanko la a banna ni fɛn o fɛn tɛ kalanko n sen t'o la tiɲɛ a ye kalanyɔrɔ sinsin o kan anw ye kalanyɔrɔ cili daminɛ k'a yɛlɛma o y'a sɔrɔ a yɛrɛ de ye ŋaniya ta kilasi naani fɔlɔ dɔ bɛ yen u sɛgɛnna k'an k'a lajɛ an k'an ka kɔfilɛw la an k'u ci an k'u yɛlɛma a ye biriki ba duuru gosi k'a to kalanyɔrɔ kɔnɔ siman na samiyɛji k'a bugɔ labɛn bɛna kɛ kuma min k'an bɛna kilasi jɔ ala ko e sen t'a la nin i denw de b'a kɛ alahu akubaru ka sɔrɔ a ye labɛn bɛɛ kɛ ka bila fatuli nana don le 4 décembre
2020 a ye hali an sunɔgɔbaatɔ n'i y'an kɔrɔ an tɛ ɲinɛ a kɔ ka bɛn juma jigintɔla mɔ coyi Allahu akbar.
Mudir Seydou fatura. Ni ce. ala ye a bɛ fɛn dɔ fɔ maaw ye ala y'o k'a ye ni mɔgɔ bɛ fatu a ka mɔgɔ bɛ fatu k'a ka gɛrɛ a la a ye kalankɛlaw wele ka gɛrɛ a la ni denw kalannen don a ye wele ka gɛrɛ ka yasini kalan a ye muduru y'o sɔrɔ ni ce ne bɛ yen n dɔgɔkɛ umaru bɛ yen ahamadu bɛ yen balikasin bɛ yen mudiri sayidu fatura ka den mugan de to a kɔ alahu akbar tan kɔnɔntɔn bɛɛ kuranɛ jigin tiɲɛ an dɔgɔnin laban min bɛ yen a y'o tɔgɔ da ginjo alimami na
belebele o de kan ka kuranɛ jigin san wɛrɛ alahu akbar fatura ka sɔrɔ fitinin don tiɲɛ o de kan ka kuranɛ jigin san wɛrɛ alahu akbar musoman musoman musoman maa tan ni fila a bɛɛ ye kuranɛ jigin ka sɔrɔ ka t'u cɛla la alahu akbar ni tiɲɛ musoman kelen de b'a la o de ka kɔrɔ saadu ye o y'an kɔrɔmuso ye zeinab hmm. sinɔn n'o bɔra a la nin de ka kɔrɔ an tɔ bɛɛ ye an bɛnkɛ ko muduru fatura yala a bɛ kɛ cogo di ne ko hmm. bɛnkɛ tiɲɛ tila tɛ yen
hmm.
tiɲɛ tila tɛ yen parce que a y'an kalan olu la ko du n'a bɛɛ na tiɲɛ tila tɛ yen aw y'a mɛn ko tiɲɛ tilala sisela bi ye serisi fatu wa aw y'a mɛn ko tiɲɛ tilala ya
la du sigi ala arbaatin n'i ye du sigi nguloma naani kan a banna i bɛ lafiya kaburu kɔnɔ mankan si tɛ yen
n ko bɛnkɛ mɔ saadu bɛ sigi muduru nɔ na kuma caman tɛ yen wala n'an bɛ n'a y'an kɛɲɛ an bɛ boli ka taa muduru yɔrɔ wa a fɔ saadu ye dɛ a k'a labɛn dɛ an bɛ boli ka taa yɔrɔ ni ordonnance nana saadu ni denkundi bɛna kɛ saadu a ye sinsin yɔrɔ ɲini dɔrɔn o de ye asulu yɛrɛ belebeleba ye n'a y'o sɔrɔ mankan tɛ yen o de kama taribiyatu sɔliha lamɔko ɲuman n'i y'i denw lamɔ a kan fa walahi i bɛ lafiya kaburu kɔnɔ n tɛ fa caman bɛ goloba sa ka wuli kaburu kɔnɔ dɛ denw bɛ marifa ta ɲɔgɔn fɛ waliyazubilahi ala k'an kisi a ma du kan ka sigi fɛn fɔlɔfɔlɔ min kan ataaluful usari Mm. deli ɲɔgɔn na Tiɲɛ. n'a ma deli ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn minɛ Ɔhɔn. a man ɲi dɛ Bara b'a la. i b'a dɔn baara bɛ kɛ ni mun ye wa yasul bil ibadati ma'an Mm. hey a ye to ka fara ɲɔgɔn kan a ka ala bato kɛ ɲɔgɔn fɛ du kɔnɔ dɛ Allahu akbar. Ni ce. watakizu min buyutikum musallan Ɔhɔn. a ye seli yɔrɔ dɔ dilan du kɔnɔ a ka fara ɲɔgɔn kan waati ni waati a ka seli ɲɔgɔn fɛ a ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye seli yɔrɔ la musallan li usratin bi hukmil masjid tamaman a seli yɔrɔ dilan du kɔnɔ a ka seli ɲɔgɔn fɛ a ka jɛ ka fatiya kalan ɲɔgɔn fɛ du kɔnɔ a bɛ dudenw dusukun deli ɲɔgɔn na kosɛbɛ a b'a to a hakili bɛ to ɲɔgɔn na eh, fɔlɔ an ka cɛkɔrɔba caman bɛ yen u tun tɛ sɔn denmisɛn fitiri ka se ka denmisɛn to kɛnɛ ma o y'a sɔrɔ silamɛya ma na fɔlɔ i b'a kun dɔn wa fitiri man ka se ka bɛɛ mɔgɔw to kɛnɛ ma mɔgɔw kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o silamɛya nali sinna k'a tɔ sinsin kosɛbɛ mm. a bɛ sin ka seliji ta labɛn bɛɛ kɛ a bɛ seli ɲɔgɔn fɛ

u b'o kalan u saruhu di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira adamaden don o don adamaden kan ka bilasira hakili ye fɛn dɔ zɔn bɛ d'a la suko ni dugujɛ ni dugu jɛra n'i ye zɔn wuli ka bɔ a la lafiyalen bɛ taama adu'awu ma'an ba'da salati wa kira'atul kur'an an y'o fɔ naaninan al akulu ma'an ta'akulu tahababu hadisun sharif hey dudenw a ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ a bɛ a kanu don ɲɔgɔn na kawulu rasul alayhi salatu wasalam nin ala kira kumakan de a ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ dudenw a bolo ka don minɛn kelen kɔnɔ ka bɔ ou bien a ka ca minɛn minɛn sigi sigilen a ka sigi ka kooli du kɛnɛ kelen kan a bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na i b'a ye ni min tɛ o ɲininkali bɛ kɛ wanda tɛ yan bi da kuma kɛra di a taara min mm. zan a ɲininkali parce que a ma ye dumunikɛyɔrɔ la zan a hakili bɛ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ an ka hakili to nin na ni mun ye kayida fɔlɔ ye kayida filanan ma'arifatu kimal usra duden bɛɛ pilasi ka dɔn dɛ o fana ko ɲuman bɔ ye a bɛ tigɛ a b'a fɔ cogo di bamananw ko ko mɔgɔ k'a bɛ tigɛ korominɛ wulu la ko nka ko don dɔ ka somɔgɔw bɛna dun to hali du maalankolon a bɛ ka min kɛ maalankolon ye a pilasiba de bɛ du kɔnɔ ni diɲɛ don o don ni masakɛ ko ayiwa ko du bɛɛ ka maa kelen kelen di ko caciribɔ bɛ yen a bɛɛ bɛ ɲɛsin jɔni ma zanni ka b'a dɔn pilasi bɛ bɛɛ la du kɔnɔ zanni a ye ɲɔgɔn pilasi di ɲɔgɔn ma du kɔnɔ a jɔyɔrɔ a ka bon kosɛbɛ siga t'a la wahid ashuur bi afradil usra bi torikatin dudenw naamu a y'a hakili to ɲɔgɔn na a ka jan a dusukun ka ɲɔgɔn ye bon baara bɛ kɛ ni jumɛn ye Naamu. tadaa sairul jasad bil humma wa sahar ni hadisu ye n'i y'a kɔrɔ dɔrɔn kalanbaw b'a dɔn k'i fɛn dɔ fɔ siga t'a la

Hmm. Ah, nin tɛ laada ye dɛ ni ɛri tɛmɛna basiru mana ne fo e segin a ka kɛnɛ ni tiɲɛ wala o de tadaa lahu sairul jasad ni farikolo ni senkɔni fitini n'a joginna i talonna a la a joginna senkɔni ma jogin yan mais mun bɛ kunkolo bɔ a kalama hmm. parce que farikolo bɛɛ ye kelen ye farikolo bɛɛ kalalen don ɲɔgɔn na zan an ka hakili to ɲɔgɔn na du kɔnɔ o kɔfɛ ashuur bil wahshat li ghiyab fard min afrad al usrati bi du'a lahu dudenw ni kelen taara yɔrɔ dɔ la a taara dugu la a tɛ yen mm. dumuni kɛ kuma sera a karisa taara dugu la koyi karisa tɛ yan a ka kan ka mun k'a ye k'a ka dugawu k'a ye dugawu lil ghayib ko o ye direct de ye tiɲɛ maa min tɛ yen ka dugawu k'a ye kɔfɛ mɔgɔ ka dugawu k'a ye k'o bɛ minɛ yɛrɛyira b'o la ayi an ka karisa taama taama la ala k'a kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ala k'a kɛ tan ala k'a kɛ tan ala ka segin n'a ɲuman ye k'o ye dugawu ɲumanba ye ala kira ko ten o kɔfɛ wal ihtimam bi umurihi an ka dudenw a y'a janto ɲɔgɔn ka koɲɛw la k'a mago don ɲɔgɔn ka ko la kosɛbɛ yakubu kumana yan a kumana kɔrɔkɛ kan kosɛbɛ mun don hmm. a mago tun bɛ duden bɛɛ la e bɛ bamakɔ yan ka denbaya cɛ ka bɔ yan ko denkundi ka taa fa fan na hmm. aa nin ye kabako ko nin ye walanda dɔ di ne ma bi a ye ne fa kosɛbɛ alahu akbar o de kama ko ziyara kɔrɔ ye a ziyada tiɲɛ ziyara k'a bɛ dɔ fara adamaden ka dɔnni kan Tiɲɛ. a bɛ dɔ fara adamaden ka faamu kan ni tiɲɛ nin ye dɔ fara ne ka faamu kan bi kosɛbɛ siga t'o la o kɔfɛ naamu an bɛ taa ɲɛfɛ ɔhɔn

ka yafa ka taa nɔfɛ ka taa da a masaw kɔrɔ mm. ka taa da a masaw kɔrɔ alimamiw mɔgɔ min sara alimamiya kan a tilennen misiri welelaw la yudawwaduna mm. ntumu t'u dun fiyew ntumu t'u dun fiyew maa damadɔ bɛ yen k'olu tɛ toli kaburu kɔnɔ fiyewu o fɔ ye alimami tilennen b'a la tiɲɛ misiri welela ɲumanw b'a la tiɲɛ o kɔfɛ fonisiribaw o ye ala pilasiba ye ni tiɲɛ olu fana olu tɛ toli kaburu kɔnɔ siga t'o la maa min bɛ yen a lamɔna ala ko kan de b'a fitinin tiɲɛ